Sea, agus déarfaidh mé fhéin cúpla focal fé Liam agus ansin scaoilfidh mé leis. Á, tá brat do duine amháin eile sa seomra feithimh ansin. So, you know, tá aithne fhairsing ar Liam Ó Maonlaí mar cheoltóir agus mar amhránaí den scoth agus na mílte stoca coirmcheoil déanta aige fén dtráth so agus mórán albaim eisithe aige leis. Agus cé go bhfuil baint fhada ag Liam, le réimse leathan idirnáisiúnta seánraí, gan dabht is léir d'éinne a d'éistfeadh leis go bhfuil sé ar maos le fada sa traidisiún againn féin agus sna hamhráin go háirithe. Is dócha gurb é an rud atá eisceachtúil fé Liam, is dócha, ná go gcasann sé amhráin as Conamara, as an dtraidisiún Muimhneach agus, mar a chloisfidh sibh inniu chomh maith, as. as ceantar Oirialla chomh maith. Ach ní hamháin san, deineann sé a chuid féin díobh. Sé sin, cinnte léiríonn sé a mheas ar an ngné áitiúil díobh ach deineann sé a chuid féin díobh agus beireann sé leis iad go dtí an stáitse náisiúnta agus idirnáisiúnta agus cuireann i láthair iad mar shaothair ealaíne atá, is dócha, b'fhéidir, tarchéimniúil nó thar táirseach ar uairibh agus ana-shuimiúil sa léiriú a dhéanann sé orthu. Bhíos féin ag éisteacht leis le déanaí ar Lá 'le Pádraig agus bhí Liam ag cur cúpla amhrán i láthair do phobal Cheanada agus do bhundúchasaigh Mheiriceá Thuaidh rud a bhí millteanach suimiúil ar fad. Ach ar aon chuma, inniu beidh Liam ag caint ar amhrán le Peadar Ó Doirnín, gan dabht file mór le rá as Oirialla ón a bhí ag saothrú leis san ochtú céad déag, Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte gan dabht teideal an amhráin, amhrán atá ceolmhar, binn, fuinte. agus ana-mhinic i gcló agus ana-thóir air aimsir na hAithbheochana agus mar sin de in ana-chuid saothair atá sé foilsithe agus meas air le fada agus gan dabht bhí traidisiún láidir saibhir sa cheantar sin mar is eol díbh. Em. Ach gan dabht tá gaol ag Liam leis an amhrán bhí sé a rá liom le le tamall fada agus em sea so b'fhéidir go bhfágfaidh mé fé Liam mar sin labhairt fé sin agus eh mar sin thar ceann Fiontar is Scoil na Gaeilge eh Liam ba mhaith liom eh eh sea fáilte Uí Cheallaigh a chur romhat mar a deirtear eh so agus go raibh míle maith agat aríst as a bheith linn. Go raibh maith. Go raibh míle maith agat a Phádraig yeah em is mór is mór an onóir dom eh an seans seo labhairt fúm féin mar amhránaí agus faoin amhrán seo go speisialta. Is dócha, tosóidh mé le mo chuimhneamh. Ní raibh mór, ní raibh aon scoláire mise agus mé óg. Ní raibh mé ró-dhíograiseach ar scoil ach mar sin féin toisc gur tóig toisc go raibh an oideachas trí Ghaeilge ní raibh aon bhrú orm an teanga a fhoghlaim mar go raibh sé á úsáid agam. Bhí, bhí, bhí, bhí, bhí mé ag snámh ann mar a déarfá. Caitheadh isteach mé san, sa bhfarraige agus bhí orm rith leis. So, tóigeadh mé i mBleá Cliath, tóigeadh mé eh, bhuel, is dócha gur tóigeadh mé le Béarla ar dtúis ach an-luath i mo chuid teacht teacht in aois thosaigh m'athair ag cur Gaeilge i mo threo agus chuir sé an Gaeilge i mo threo, theilg sé óna chroí go dtí mo chroí é agus an slí gur dhein sé ná le hamhráin. Agus ní raibh a fhios agam gur teanga a bhí anseo, ní raibh a fhios agam gur amhrán, ní raibh a fhios agam gur ceol a bhí anseo fiú, mar bhí mé chomh hóg sin, bhí mé ag foghlaim conas labhairt ar chaoi ar bith. So eh, so b'in an rud a thug m'athair dom, chuir sé síol ionam le teanga agus le, le friotal na teanga. Ní raibh mé a' déanamh. aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge leis leis an teanga seo. Ní raibh mé ach ag sú na teangan agus agus díreach ag déanamh aithris ar mo Dhaid ar dtúis agus ansin nuair a thosaigh mé ag dul ar scoil bhí sé ag éirí soiléir gur córas córas cainte a bhí anseo. Agus chomh maith leis sin gur saghas córas, ba léir dhom gur, go raibh, gur chuaigh na hamhráin i bhfeidhm ar dhaoine, gur chuaigh amhráin i bhfeidhm ar dhaoine, you know, bhí saghas, is dócha, bhí saghas eh. Bhí saghas meas orm mar, mar leanbh toisc go raibh mé in ann canadh. You know, the, the, d'airíos go raibh, gur aithníodh mé ar shlí éigin mar go raibh mé in ann canadh. So, so b'in rud mór a thug m'athair dom. Thug sé saghas neamhspleáchas dom agus mé an-óg ar fad. toisc gur thug sé amhráin dom agus gur thug sé amhráin dom i nGaeilge. So, tráthnóna amháin bhí mé istigh sa chistin agus bhí na leabhair scoile oscailte romham amach agus bhí an dán seo os mo chomhair agus do ghabh m'athair tharam agus cuimhneoidh mé go deo air, just do ghabh sé tharam agus do gheal, do ghealaigh a chroí nuair a chonaic sé na focail seo. Ó! dúirt sé, Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte, is breá liom an, na focail sin, is breá liom an t-amhrán sin. Agus, like, thug mé ceann dó agus níor thug mé ceann dó, do ghabh sé tharm agus ag an am sin, obair a bhí i gceist. So, you know, just do ghabh m'athair, ach cuimhním air. Ach, you know, bhí orm an dán, bhí orm an véarsa seo a fhoghlaim ach ní raibh mórán suime agam ach gur, gur, gur cuimhin liom gur just go dhúirt Dad, oh my goodness, is breá liom an t-amhrán, is breá liom é sin. Agus ansin, oíche amháin. Amhránaí a bhí i m'athair agus do thaithin, do thaithin sé leis i gcónaí a bheith a' casadh so go minic dá mbeadh, eh innealtóir a bhí ann ehm b'é sin an, an tslí beatha a bhí aige so innealtóir so bheadh, bheadh. dúnna. Bheadh, bheadh oícheanta eh rincí, dinnéarachaí is rudaí agus bhíodh na, bhíodh na colleagues uiliug bailte le chéile agus i gcónaí do bhraith m'athair dúshlán amhrán a chasadh agus amhrán i nGaeilge a chasadh freisin. Agus b'é seo anois i measc daoine, an-chuid acu b'fhéidir ná beadh fiú amháin suim nó meas acu ar an nGaeilge. Ach ehm. gabh mo leithscéal. Eh. So, ach mar sin féin, ritheadh sé leis agus chasadh sé amhrán i nGaeilge agus is cuimhin liom bheith suite ar an ehm, sa seomra folctha agus mo dhaid á bhearradh féin agus ag casadh amhrán dom agus mise na focail os mo chomhair ag cinntiú go raibh siad i gceart aige. So bhí sé saghas ag cur snas ar a cheird sara dtéadh sé isteach ag obair. So anyway, Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte. Peadar Ó Doirnín, file ón ochtú aois déag. Thit sé i ngrá nó bhí, bhí suim aige, is dócha, suim, suim ghrámhar aige i mbean. Anois níl a hainm agam, b'fhéidir go bhfuil sé agatsa, a Phádraig, ach eh. Níl, níl. Anois, Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte, áit i gceantar Oirialla, áit gur go dtiocfadh na heron, cad is, cad é an Gaeilge ar heron? Corr éisc, is dócha. Corr éisc. So, áit a bhí in Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte go dtiocfadh, dar leis an insint a tugadh dom, go dtiocfadh na corr éisc chun cleamhnas nó chun chun an sliocht a chur ar aghaidh, mating ground mar a déarfadh siad i mBéarla, a bhí in Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte. Agus cuireann sé sin, is maith liom, is maith liom nuair atá gné fisiciúil nádúrtha ag baint leis na háiteacha seo. mar tugann sé fuinneamh níos mó ná an duine is dóigh liom don áit. So mating ground de chuid na Corr Éisc a bhí san áit ach taobh amuigh de sin agus ós a chionn sin b'é ba áit a théadh na filithe chun inspróid. Raghaidís ann mar saghas eh. oilithreacht is dócha. Oilithreacht fileata agus so whole sacred sacred site a bheadh i gceist san áit seo. Ach anyway so sin é Úrchnoc so tá sé ag iarraidh tá sé ag áiteamh ar an gcailín seo teacht ina theannta go dtí an áit naofa seo agus Deirtear sa scéal go suíodh, go suíodh sé ar Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte agus go bhféadfadh sé a teach a fheiscint agus go gcasadh sé an t-amhrán seo di ón chnoicín beag seo. Agus de réir dealraimh ní raibh suim dá laghad aici siúd ann. Ach cuma le Peadar mar go raibh dán

Gluais liom féin teacht nuachruth gréine amáireach, nuachruth the new shape of the sun, with the coming of the new the sun is born every morning le teacht nuachruth gréine amáireach. uaigneas aerach, you know, a joyful loneliness, an saghas, an blaiseadh ar leith a bheadh ag an maidin don file agus an rómánsúlacht a bheith i gceist leis an saghas, an uaigneas sin. Agus má théann tú, you know, má tá atmaisféar uaigneach timpeall ort ach tusa i dteannta do ghrá, tá, níl uaigneas ann a thuilleadh ach aoireacht so you know tá ah tá just tá em tá Gaeilge álainn ar fad san san dán.
Agus nuair a dúraís a Liam go rabhais á fhoghlaim don scoil, cén leibhéal a bhí i gceist ansan, ab é sa bhunscoil nó sa mheánscoil nó? Em
ceapaim ceapaim gur i dtreo deireadh na Bunscoile a bhí i gceist. Bhí Seosamh Ó Laidhe mar mhúinteoir agam ó Chonamara agus bhí, á, bhí Gaeilge an-láidir i Scoil Lorcáin. Bhí, bhí, bhí Gaelachas an-láidir i Scoil Lorcáin. Bhí muintir na Gaeltachta a bhí ag múineadh so, agus muintir Chonamara so, Cé go raibh muid a' déanamh Gaeilge caighdeánach, bhí Gaeilge Chonamara á theilgeadh dhúinn. So bhí sé saibhir, bhí sé saibhir sa tslí sin agus thug sé seans domsa ehm taitneamh a bhaint as an difríocht a bheadh idir Ghaeilge Chonamara agus Ghaeilge Chiarraí. Ehm. mar go raibh an dá thaobh go nádúrtha agam. Théimis ar laethanta saoire go Ciarraí agus bhí an oideachas ó Chonamara agus b'as Gaillimh do mo mháthair so bhí an-chuid den fhuinneamh Chonnachta timpeall orm. Ach ar an dtaobh eile sin bhí an-chuid den Ghaeilge, Ghaeilge na Mumhan chomh maith timpeall orm. Agus ansin m'athair, ba Ghael a bhí i m'athair a bhí ag teacht, bhí, bhí sliocht m'athair agus eh, glúin m'athairse, bhí siad a' seasamh agus a' féachaint ar cén saghas Éire a bhí romhainn amach. B'é seo sna, sna, sna daichidí agus sna caogaidí. Bhí daoine óga agus bhíodar a' seasamh in airde a' rá Is mise Éire. Bhí sé sin á rá acu. Agus bhí siad saghas, bhí, bhí an-chuid daoine faoi dhraíocht ages na filithe ach chomh maith le sin bhíodar faoi dhraíocht ag an Riadach, tá mé ag ceapadh, mar thóg Seán Ó Riada an Ghaelachas ar ais go dtí an Pháil, go, go Bleá Cliath agus go, go dtí sna bailtí móra. Agus ar shlí thug sé instealladh Gaelach don Eorpacht agus bhí sé siúd oilte sa, san céird cumadóireachta Eorpach agus so thug sé saghas instealladh Gaelachas, Gaelacht do sin. So bhí sé sin go láidir ach, ach arís chomh maith le sin m'athair, so sheas m'athair mar Ghael. agus bhí sé i mBleá Cliath saghas ag iarraidh síol Gaelach a chur sa chathair mór agus ehm Bleá Cliath príomhchathair nua Gaelach a chumadh trí a bheith Gaelach, trí amhráin Ghaeilge a chasadh, trí a bheith ag aisteoireacht, trí a bheith ag bailiú le chéile agus ag casadh amhráin at any given opportunity mar a déarfá. Um. So, thit, thit, so an obair a bhí ag m'athair, innealtóir, bhíodh sé, bheadh sé a' taisteal timpeall na hÉireann agus bhí sé a' déanamh innealtóireacht timpeall. So chuir sé aithne ar an tír uilig agus bhí soft spot aige do Thír Chonaill. Thit sé i ngrá le, leis an gcanúint agus le, le, le, leis an tslí inar gcantaí amhráin anseo i dTír Chonaill. So chuaigh sé sin go mór i bhfeidhm agus is dóigh liom cé nach, cé nach as Tír Chonaill don t-amhrán seo ach níos faide ó dheas, mar sin féin tá saghas Ultacht ag baint leis agus. yeah tá tá fonn ar leith ag an t-amhrán seo. Art Mac Cumhaigh, is dóigh liom, a chum an fonn, b'fhéidir cúpla céad bliain níos déanaí. Chuir sé ceol ar amhráin Uí Dhoirnín. Sin a léas, sin a chloisim. Deirtear, seans, go raibh, go raibh fonn éagsúil ar an t-amhrán seo agus deirtear freisin go bhfuil ana-sheans gur, gur thug Peadar Ó Doirnín tionlacan dó féin ar an gcláirseach agus é á chasadh. Ach Art Mac Cumhaigh a chuir, a thug an, a chuir an ceol air agus a, a dtabharfaidh mé, a dtabharfaidh mé, tabharfaidh mé bleaist

Míle fáilte. Sea, an agus an. An, tá go leor eh, tá bualadh bos ansin sna híomhánna ansin ag teacht chugat. Ah. Yes. Agus em, bhfuil sé sin, bhfuil sé sin mar chuid den repertoire le fada, Liam, tá, mar sin, Bhuel, fada, ní rófhada. Eh, bhuel, sa bhliain dhá mhíle, let's see, eh. B'fhéidir, dhá mhíle is a haon chuaigh mé go Londain go John Reynolds mar thug sé cuireadh dhom agus fear, innealtóir fuaime is ea John ó Londain agus bhí bhíos a' déanamh roinnt oibre dhom bliain roimhe sin agus you know, bhí mé saghas ag téamh suas mar a déarfá le, le píosa mar sin agus dúirt sé I'd love to record some of that some time, you know, mar, eh, i mo, i mo, i mo, i mo stíl cainte fhéin agus, eh, so thug sé cuireadh sall dhom, chuaigh mé sall, bhuail sé liom ag Paddington, agus bhí dhá chupán caife ag an mbeirt againn agus ansin thóg sé amach píosa páipéir dúirt sé right, what we gonna do? agus just scríos síos na hamhráin a bhí ar eolas agam agus ansin bhí cúpla amhrán go raibh na foinn agam ach nach raibh na focail go hiomlán i gceart agam ach gur theastaigh uaim agus ceann acu sin ab ea Úrchnoc Chéin Mhic Cháinte. Bhí na focail agam agus bhí an fonn agam ach níor dheineas riamh é a chasadh so bhaineas úsáid as an an trealamh taifeadta agus an ócáid chun an t-amhrán a chur de ghlanmheabhair. So tá sé agam so tá sé agam le fiche bliain. Go deas, go deas. Agus bhuel, díreach sula ndeireann tú a thuilleadh, ar mhaith le héinne eile léimt isteach le ceist ansin, feicim go bhfuil cúpla duine in ár measc a bhfuil cur amach acu ar fhilíocht Oirialla agus ar cheol Liam chomh maith gan dabht. Aon sin.
An fi Patrick dem.

tá a fhios agat an dóigh a raibh, a ndeachaigh Seán Ó Riada i bhfeidhm ar an ghlúin sin sna daichidí. Now ní raibh mé féin thart ag an am sin ach nuair a bhí mé féin ar scoil d'fhoghlaim mé Aifreann Uí Riada
agus is ansin a thit mise i ngrá leis an Ghaeilge. Ó, sea, tá na hamhráin sin. Nuair a bhí mé ar scoil, like, b'in an chéad uair a chuala mé Gaeilge á labhairt agus is, chuaigh sé go mór i bhfeidhm orm.
Sin é, yeah. Dochreidte.
Yeah. Just grá, an grá céanna is a bhí ag anseo, tá a fhios agat, sin, sin an rud a bhí agamsa don, don cheol sin. Ach tá a fhios agat, tá sé spéisiúil. Bíonn, cé, tá a fhios agat, aithníonn gach uile duine gur bean álainn é seo agus bíonn daoine uaireanta ag rá bhuel you know tá sé ábhairín stílithe sa mhéid is gur go bhfuil cineál nósmhaireacht ann an dóigh a dtugann sé ainmneacha ar an ar an cailín etc ar Nuala ach mhothaigh mé féin i gcónaí tá a fhios agat go raibh an-phaisean ann agus an dóigh a gceolann tú féin tá a fhios agat sílim like go léirítear é sin tá a fhios agat go raibh sé you know, go raibh grá aige don cailín sin agus ba ghnách liomsa a rá leis na mic linn, you know, níl muid ag caint ar one night stand at Copperface Jack's anseo, tá muid ag caint ar dhuine a bhí tógtha leis an cailín seo a bhí go mór i ngrá léi, you know. So, well, dé hín tú hín, dúí le Well creidim sin you know, ach, ach mar sin féin ní, ní, is, is le filíocht an dtuigeann tú is minic gur cumtar amhrán mór agus tá sé chomh rómánsach agus chomh lán de ghrá ach ní, ach b'fhéidir go bhfuil, go bhfuil, b'fhéidir go bhfuil níos mó ná bean amháin i gceist, 's gur saghas ód, ód is ea é don Yeah. bhean seachas bean ar leith ach don bhean i gcoitinne, don, don, don, dos na mná, do, you know, just, eh. Agus níl mé ag rá gur yeah. Mar bímse saghas, bíonn, bíonn meabhrach ach seo, níl, seo mar mise, tá cúpla amhrán paiseanta scríte agamsa atá bainte, baint aige leis an ngrá ach tá, bhíos saghas triggered ag, ag daoine agus ag. you know, gaolta áirithe ach ar shlí rith mé le, le, leis an ngrá féin. Yeah. Amhrán faoin ngrá féin ach, ach you know, sin, sin, sin, sin an fáth go ndeirim sin ach sea, tá, tá, tá, sean, tá mé, tá mé ag ceapadh go bhfuil an ceart agat, tá sé chomh doimhin agus tá sé chomh, tá an inspioráid chomh láidir ann leis, leis an. Ach you know d'fhéadfadh nár gur gur ná ní b'fhéidir nár nár fiú amháin nár bhfuair siad chance labhairt le chéile ach b'fhéidir go bhfuil an an an an scéal ceart agat féin you know ní
Ach tá sé go hálainn cibé cibé tá a fhios agat is cuma cén dóigh ar cumadh é tá sé go hálainn mar Tá. sin féin sin an rud atá againne anois tá sé fíor álainn fíor álainn. Agus tráth is buailte cléir agus tuataí féin. ina suan faoi éadaí bána. Is just, yeah, tá, tá, cinematic.
Ana mhaith.
Go raibh maith agat, Gearóidín. Go raibh maith agat, a Liam. Go raibh maith agat, a chroí. Sin. Bhfuil aon, bhfuil aon cheist ag éinne eile ar Liam faoi, faoi aon chuid den amhrán nó? A Ursula, tú fhéin bhfuil ceist agat? Oh bhuel níl ceist, just just ba mhaith liom a rá le Liam gur is as ceantar Oirialla mise, as Dún Dealgan, agus tá mé gar do go Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte agus shiúil mé thart air cúpla seachtain ó shin. I know. But um nuair a bhí mé ag déanamh mo bunchéim, rinne mé mo bunchéim agus mé anonn san aois píosa beag but in in in um Ollscoil Uladh but eh rinne mé eh bhí orm fís a chruthú maidir le na filí Oirialla agus shiúil mé chuig Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte agus rinne mé taifead agus agus d'úsáid mé do thaifead mar fuaime ar an rud so agus agus fuair mé marcanna arda.
Buíochas le Dia. I mean, you know, caithfidh mé a rá níl an version sin gan locht ach Ach sin é an béaloideas is dócha, b'fhéidir. Bhuel, onóir, onóir mór is ea é sin domsa é sin a chloisint. Like, wow. Yeah. Yeah, really. Agus maith thú, comhghairdeachas. Ní raibh mé riamh féin ann, caithfidh mé dul, caithfidh mé dul. Yeah, yeah.
It's odd, simplí go leor é, like tá an tá cnoc ann atá fós gan, tá teach amháin tógtha air, but tá sé, d'úsáid siad an páirc in aice leis mar golf course, you know, tá sé sin as feidhm anois, but tá sé fós mórán mar an gcéanna, you know, agus tá, tá, tá, tá,

Killen. Sea. Yeah. OK.
An-mhaith. Go raibh maith agat, Ursula. Bhfuil aon, níl aon cheist eile agat féin, Ursula, a' bhfuil? No, eh, no, níl aon cheist eile. Suim agat féin, thaitin an t-amhrán riamh leat, tá's agam, sea, mar, mar, ó thaobh an téacs de agus mar sin de, sea. Yeah. Yeah. Ach em, bhfuil, bhfuil aon, em, bhfuil éinne eile eh, ag iarraidh aon rud a rá ansin? Em, Aon cheist ag aon duine? Gach éinne ar an scáileán agam anois ach um, Agus ar bhraith tú an Riadach mar thionchar ort féin mar sin a Liam, déarfá, nó? Ó, yeah. Yeah. Um.
Maidir le do, le do, le, leis an tslí a bhféachann tú ar, ar, ar na hamhráin mar shaothar náisiúnta, b'fhéidir, nó conas a déarfá, nó? Sea, yeah, just, seans ar shlí, i, ar shlí, mar bhí mé an-óg nuair a chuala mé Ó Riada sa Ghaiety ar dtúis, bhí mé an-óg, so bhí mo, mo thuiscint níos, b'fhéidir níos leithne toisc you know nach raibh na focail sin bainteach leis náisiúnachas nó aon rud mar sin ach gur rud eicínt gur bhraith mé i mo chnámha em agus is dóigh liom yeah théimis ar laethanta saoire timpeall ar na ceantair Gaeltachta, go mór mór Corca Dhuibhne agus bhí sé sin ar téip againn de shíor agus chothaigh sé nasc idir an ceol agus an tírdhreach.